a na tunga la ala ye jinɛw de garijɛgɛ kankuba kante la a lasirilen jinɛw k'a ma e ye mɔgɔ ye anw ye jinɛ ye e ni anw ka furu tɛ se ka laban nka an b'i labila den min b'i dɛbɛ la ɔ an bɛna fɛn d'i ma i k'a bila denw ɲɛ yɔrɔ dɔ n'a fɔ ko adamaden ni jinɛ tɛ furu ah n'o tɛ kɛ masa sulemani ye dɔ furu kɔni ah kodi o ta tɛ balakisa ye ah ayiwa a ma daminɛ kankuba kante la i y'a mɛn ka bala ta ka d'a ma ko den in mana kɔrɔbaya bala in ka di den in ma a ka bala fɔ i nana tunga la i balimakɛ mun nɔfɛ nin tɔgɔ de ko taboli taboli o ni marifa tɛ kelen ye n'i y'a gosi duguma a bɛ mankan bɔ nka a tɛ mugu ci a tɛ fɛn faga taboli de dira kankuba kante ma i bɛ taa nin sama i balimakɛ ma jumasu wolonfila tɛnɛnsu wolonfila a ka to k'a ci k'a kun jan sanfɛ k'a fɔ ko kɛlɛ ni kɛlɛbolo n'a ye mun ye kɛlɛ kɔnɔ o kɔrɔ an jinɛw y'o d'a ma kankuba kante nana nin de di a badenkɛ ma n'o ye sumaworo kante ye nin dilen a ma a ye nin kɛ juma su wolonfila tɛnɛn su wolonfila ala y'a sɔn kɛlɛ ni kɛlɛbolo la ɔ jariso numu olu ka fanga jigintɔ sumaworo de kɛra sababu ye k'o fanga tɔ tiɲɛ n'i ye an ka bolo yɛrɛ lajɛ tariku sahalen bɛɛ la a bɛ fɔ min ma coup d'Etat a fɔlɔla Sumaworo Kante de la k'a kɛ, a ma fanga sɔrɔ tiɲɛ na fiyewu, a ye coup d'Etat de kɛ i y'a faamuya, Sumaworo ye fanga sɔrɔ tan, a sigira tan, don min a bɛ sigi o don a ka yeta tun ka bon jama ka faamuya ma yɔrɔ n'o ye mɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn i ni jama kɛ man di ka ɲɔgɔn ye kasoke bisimila an ma ni perezidan sera a ka muso i y'a faamuya ale sumaworo kante a ka masaya sigira fɛnba damadɔ kan kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma naani sumaworo ka masaya sigira a kan nka maninka jeli t'a fɔ bari a ye anw tɔɔrɔ a bɛ fɔ a ma de ko kɔnɔntɔn wolola kɔnɔntɔn la ka se sigiyɔrɔma naani ma ba ni kulu cɛ kalifa donso sumaworo ka tariku banna yan a ye masakɛ kɔnɔntɔn faga a ye muso bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn furu sɔnnikɛyɔrɔ kɔnɔntɔn tun b'a bolo a satɔ ye layidu kɔnɔntɔn di hali bi mali b'a kɔnɔ sumaworo kante sigira soso kunna ale de ye soso cari ka jɛnɛ kɛrɛfɛ bolo ta ka don n'a ye burukina bolo kɔnɔ ka jigin n'a ye cɛncɛn dawolo kan nka ale sumaworo kante bɛ don min masakɛ tɛ yen n'i tɛ maraka faama ye k'i ka kɛlɛ bɛ se k'a ka kɛlɛ kunbɛn nka a ma kɛ asidi ye ayi ɲarew bɛ bamako sumaworo de sigiyɔrɔ bila u ɲɛ sumaworo de ye sigiyɔrɔ bila ɲarew ɲɛ k'a sɔrɔ a n'u ma ɲɔgɔn ye sumaworo a ka sɔnnikɛyɔrɔ dɔ bɛ anw fɛ bamako u b'a fɔ ko sutadunu ɔ ɲarew b'o gundo dɔn ɔ minnu yɛrɛ bɛ jinɛko la olu b'o gundo dɔn sumaworo ka kɔmɔ tun bɛ bɔ yen a ka kɔmɔ tɔgɔ ko tuloba tuloba kulekan ko a ko donba jamanaba bi kɔ ni dugu bɛ kɛ dugu ye guni b'i kunmasuul'a ye sirakɔrɔ b'i kunmasuul'a ye soso b'i kunmasuul'a ye ni dugu bɛ kɛ dugu ye ba joliba bɛ cɔri yan nɔ wa lambidu seriba ɲagate kɔ bɛ na o bɛ masaya sɔrɔ yan mɔgɔ wɛrɛ kana sigi sumaworo kɔmɔ y'o kasi k'a sɔrɔ ɲare ma se bamakɔ wa a ma sɔn mɔgɔ ka sigi a ma kɛ asidi ye ɛ ko asidi sɛgɛnnen de don i y'a mɛn a ka sɔnnikɛyɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ bamakɔ o ni maninkala bɔ ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o ma ko woyiwayankɔ woyiwayankɔ n'i bɔra jikɔrɔni sanni i ka don sebenikɔrɔ i b'o pɔn de tigɛ sumaworo de ye sɔnni kɛ yen ko n'i ye ɲɛdonna ta k'i bɛ soso sɛgɛrɛ ni e sera kɔ in na kɔ in tɔgɔjɛ de ye samankɔ ko n'e sera kɔ in na ko fo ala k'e kule diɲɛ k'e kulekan mɛn ɔ k'a fɔ kɔ ma woyiwayankɔ ɔ tubabuw kɛlen ka samori ka kɛlɛcɛw kunbɛn samori ka kɛlɛcɛw kulekan de kɛra woyiwayankɔ ye ɔ o de ye kɔ tɔgɔ yɛlɛma ka k'o ye a bɛ cɛ kelen kulekan fɔ sumaworo ye sɔnni kɛ dugu dɔ bɛ kulukɔrɔ ni bamakɔ cɛ ko kayo kayo farotin sumaworo tun bɛ sɔnni kɛ yen dugu ka sabati sumaworo tun bɛ sɔnni kɛ dugu dɔ filɛ kulukɔrɔ ba kɔfɛ ka ɲɛsin kulukɔrɔ ma ko guni sumaworo tun bɛ sɔnni kɛ guni jalaba la yen n'i donna kulukɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ kulukɔrɔ gari ni kulukɔrɔba cɛ kulu dɔ bɛ yen nɔ ko ɲanankulu sumaworo ka kulu de don a bɛ sɔnni k'a kɔnɔ ɲanankulu in fana tɔgɔ dalen don sa de la o sa de tɔgɔ ɲana maninkajeli b'a fɔ o sa de ma ko sumaworo sa sumaworo tun b'a sɔn sumaworo ye sɔnni kɛ soso dugu kɔnɔ a ye pan kamana fila sɔn ɲɔgɔn fɛ o pan kamana fila n'an bɛ kuyatew majamu an b'a f'u ma sɛgɛ ni baabi sɛgɛ o ye cɛman de ko ye musoman de bɛ wele ko baabi sumaworo tun b'o sɔn a ye sɔnni sɔnni kɛ a ko ko magama de sumaworo nan'a ye maraka bɛ bamanan ani maninka kɛ jɔn ye o don manden dugumisɛn tan ani fila o b'a bɛɛ wele ko sirakɔrɔ o don a tɛ fɔ ko manden sumaworo ye tɔgɔma de kɛ ka na ko maninka ka fara ale kan u ka jɛ ka maraka kɛlɛ yaasa jɔnya bɛ bɔ ka bin aa maninka ko k'a ye kuma juguba fɔ nin ko cɛnin saba bɛ manden jɔnkɛnin numukɛnin ani jelikɛnin numukɛnin ka kan ka nɛgɛ faga k'a di maninka ma maninka ka kɛlɛ kɛ ɔ numukɛnin m'o kɛ fo numukɛnin ko k'olu ka fara a kan u tɛ fo jin kun tɛ ɔ sumaworo ko ni ale kan ka nɛgɛ faga k'a di maninka ma maninka k'a kɔnɔ a bɛ maninka lamin nɛgɛ sɛngɛrɛ kɛnɛ la soso ni anw kɛlɛla tan ɔ n t'o bɛɛ nɔfɛ se bɛ kɛ sumaworo la don min a don a ye layidu kɔnɔntɔn di walayi ni an ka tariku tariku lajɛ i tɛ masakɛ si ye an fɛ min bɛ ko dɔn sumaworo kante i t'o masakɛ si ye anw ye maninka ye koyi anw tɛ maa si bila jata ɲɛ nka n'i y'i ta i ni ala cɛ la wagati bɛɛ n'a tiɲɛ don a don a bɛ se ka k'a jalaki ye nka bi n'i y'a lajɛ sumaworo ka layidu kɔnɔntɔn mali bɛɛ b'o kɔnɔ hali sunjata min ye sumaworo kɛlɛ o sɔnna layidu kɔnɔntɔn ma o tuma jɔn ta ye tiɲɛ ye a ko ko bin kɛra ale kan bari ale k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ ka jɔnya bɔ k'a bin n'a bɛ f'o ma abolition de l'esclavage a ka laɲini tun ye nin de ye ko ni sɔn ma k'ale ta ma nabaga bɛ bɔ kɔgɔji kɔfɛ ka na o bɛ kɛlɛ kɛ wa a bɛ laban ale ta o ma o de ye ka jɔnya bɔ k'a bin tubabuw nana ka na an coloniser ka tila ka indépendance di bɛɛ ma jɔnya binna ka bɔ bɛɛ kan n'o tun kɛra sumaworo ka wagati kɔnɔ tubabu tun tɛ se an na a ko ko maninka bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ bamanan bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ maraka bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ko bari karisa tɛ n ka diinɛ la wali karisa ka diinɛ tɛ kɛ n ka dugu la ko diinɛ dun bɛɛ bɛ diinɛ magoɲa nɔfɛ ko ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ka diinɛ baara kɛ nka komi sɔn ma kɛ ale ta ma donba jamanaba bi kɔ maaw bɛna sigi nin kɛnɛ kelen kan si ni si tɛ diinɛ kelen na wa maaw bɛ ɲa o ye laïcité ye jata sɔnna a ma mali sariya la a b'a kɔnɔ sumaworo y'a fɔ an b'a san kɛmɛ wolonwula magɛn na o tuma sumaworo ka laɲini bɛ ɲini sumaworo ko k'ale ko maninka ka fara ale kan u ka taa maraka kɛlɛ maninka ma sɔn ka fara ale kan ale dun m'a fɔ dɔwɛrɛ kama fo ale de ka bolo ka bon n'u ta ye ɔ donba jamanaba bi kɔ nabaga bɛ bɔ kɔgɔji kɔfɛ ka na ni nabaga nana walayi maninka na fara soso kan ko maninka de bɛ fara soso kan minɛ i y'o dɔn wa bamakɔ bɛ yɔrɔ min na bi o de ye mali kapitali ye a sigiyɔrɔ in yen de ye soso ye o tuma kuma labanna mɔgɔ min ta ma o kɛra sumaworo kante kelen ye n'i bɔra o bɛɛ kɔnɔ kaba guvɛrinɛri sigilen don kulukoro de o tuma la sumaworo ka kuma bi an b'o tiɲɛtigiya sumaworo kante ko ko nabaga bɛ bɔ kɔgɔji kɔfɛ ni nabaga nana k'a bɛ kalanyɔrɔ belebele fila jɔ kalanyɔrɔ kelen bɛ kɛ suman ɲini kalan ye ko nabaga bɛ bɔ kɔfɛ ka na i balo kalancogo ɲini ka t'i ka jamana bɔ kɔngɔ la ko nka ni ala ma jange a bɛ dugu min kɔnɔ kɔngɔ na maaw faga k'o kalanso to yen kapitɛni delanneau nana ipr de katibugu jɔ foyi tɛ kalan yen ni suman cogoya tɛ aha sumaworo ye nin fɔ ka bila a ko k'a bɛ kalanyɔrɔ filanan jɔ maaw na bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ka na kɛlɛ kalan yen ka kɛ ale yɛrɛ tiɲɛ tabaga ye emia de kulukoro jɔra kapitɛn delanneau de y'a jɔ sumaworo kante y'a fɔ ka bila nin ye layidu damadɔ ye a ko k'ale ko jamana ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen jɔnjɔn kelen miirina kelen ŋaniya kelen tagabolo kelen jamana kelen pewu o de ye mali ye jɔnjɔn in kelen vert jaune rouge mali drapeau don miirina kelen ŋaniya kelen tagabolo kelen un peuple un but une foi mali but don sumaworo kante y'a fɔ ka bila a b'a ka layidu de kɔnɔ komi jeliya ye fɛn ye ni e ma kɛ jelitigi ye e t'i jo sɔrɔ tariku si la ɛɛ wa e t'i jɔ sɔrɔ dɛ e ma cɛba ni babɛnba tɔgɔ tɛ fɔ wa an t'olu tɔgɔ fɔ bari u ma jeli sɔn n'i ma jeli sɔn i tɛ tɔgɔ sɔrɔ ah? a ye den de y'o ye sise n'a y'i diya i bɛ miliyari de sɔrɔ n'i ni datigiw ɲana la i b'a tɔgɔ sɔrɔ n'i ni datigiw ma ɲa la a dɔ la i bɛ baraji sɔrɔ nka tɔgɔ kɔni t'a la jata kɛra jelitigi de ye a kɛra jeliko fɛ a ye jeliw sɔn a ye jeliw kanu o kama fɛn min kɛra jata ɲɛ san ba kelen jeliw ko jata y'a kɛ fɛn min kɛra a kɔ san kɛmɛ wɔɔrɔ jeliw ko jata y'a kɛ nka jata ma nin si kɛ u ko k'a ye diɲɛ dugu bɛɛ ci jata ye dugu kelen de ci a ka masaya kɔnɔ dugu kelen a ka masaya bɛɛ a ye dugu kelen de kɛlɛ kɛ nka n'i ye anw sɔn ɛɛ sise i sɔnbaga n'i ma ɲuman mun fɔ o ma fo n'o t'i kɔnɔ kɛ o tɛ an jeliw dɔrɔn ye koyi o tɛ anw dɔrɔn ye n'i ye anw yɛrɛ n'i ye anw bɔ a la sisan n'i ye ɲamakalaw bɔ a la sisan ka tontigiw dama bila ɲɔgɔn kan dɔ b'a fɔ dɔ ma k'i ba ka ye ko fo i tun ka kɛ tan yɔrɔ o tɛ jelikan ye bilen o ye waleɲumandɔn de ye mɔgɔ min tɛ se a la i ye kafiri de ye hali ni hali n'i tɛ ɲamakala ye sumaworo kante a ye nin ɲininiw fɔ komi ale ka laɲini ma sabati a kɔni kalikan ni layidu ninnu filɛ jamana in tɛ wuli fiyewu fo nin ka kɛ datigi dɔ ka kɛ a seere ye k'a lakali ala y'a bɛn anw ka wagati ma anw b'a fɔ anw b'a fɔ jamanadenw k'a faamuya bari masakɛ damadɔ bɛ mali la n'i y'olu tɔgɔ fɔ ɲuman tɛ fɔ olu ma bilen sumaworo kante y'o dɔ ye samori ture y'o dɔ ye n'i y'u tɔgɔ fɔ dɔrɔn maaw tɛ fosi ye juguya ni fariya kɔ k'a sɔrɔ samori ye waliju ye siga foyi t'a la sɛk umaru banba taara seli a su kan ko ala y'a yamaruya ko waliju don samori ye waliju a ka kiri ma tigɛ k'a sɔrɔ juma ma jigin samori yɛrɛ tun ye alimami ye samori ye diinɛtigi de ye wa a ye dugu dugu kɛlɛ a y'a bɛɛ kɛlɛ mɔgɔ kelen nɔfɛ K'a siga Kurɛsikɛ ni Hasimuka a kɛlen ka bana ni kiyama kolatigɛ don a y'a kɛ Daye Hayidara nɔfɛ Daye Hayidara o fa de ye Alifa Mamudu Hayidara ye Alifa Mamudu Hayidara o denkɛ den o de ye kankan sekuba ye ɛɛ e delila ka maaba den kɛtɔ ye manden yan a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ de sise muso ɲuman den hali n'a kɛra fali ye kan'i sigi a kan a tɛ sa ten a tɛ sa ten fiyewu hali ni silamɛ tɛ a ba ka ɲa dɔrɔn sumaworo kante ye nin fɔ sumaworo donna kulu de la ŋara dɔw ko k'a kɛra kulu ye ne kɔni b'a dɔn arasulu mantɔn kɔni tɛ kɛ kulu ye dɔw ko k'a bɔra komi a ma kɛ anw tile la ɔ an k'a to kuluya in na yen n bɛ sumaworo ka kuma bila dɔɔni n bɛ se kalifaya maga ma

wala a ba hali ni ko i b'a imaginer k'a dese k'a cɛjuguya i b'a sɔrɔ fɔ cogo fana n'a cɛ ka jugu n'o fana ye o de ye sogolon ye kɔnɛ jara sangaranga kɔwurungu jara ni bawurungu jara cɛman mi koloba kari cɛman mi sɛmɛ kɛnɛ susu a kaburu filɛ mɛma ne jɔra a kaburu kunna walayi i b'a dɔn yen ko cɛɲa tɛ musoya ye ɛɛ ayi ɛ n cɛ ka ɲi n bɛ basɛn don o ni musoya tɛ kelen ye dɛ ne baw aw bɛ hakɛ to an tɔgɔmara an bɛ bɔ sinzanni an bɛna kemasina n'i bɔra kemasina dugu dɔ bɛ yen ko kɔkiri boso kɔkiri boso yen de tun ye mɛma ye jata ba sara yen de ye ɔ k'a tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ kɔkiri ye asikiya mohamɛdi denkɛ de y'a ci k'a di bosow ma bosow y'a tɔgɔ wele ko kɔkiri kɔkiri boso o kama jeliw b'a fɔ ko san nana mɛma bɛ balo san ma na mɛma bɛ balo kɔrɔ wɛrɛ t'a la koyi mɛma bɛ bada de la san tɛ foyi tiɲɛ olu ye sumano i y'a faamuya n bɛ fɛ ka jata de fɔ kabi eh, manden bisimilayi fo bi jeli bɛɛ bɛ jata ka kuma fɔ nka sise e ka jeliw ɲininka ko jata tɔgɔ dara mɔgɔ jumɛn na i ye baara wuli ɛ eh, nin ye kabako ye ko dɔw ko bakɔrɔni y'a tɔgɔ da ɛ eh, mɛ ba bɛ mɔgɔ tɔgɔ da ba bɛ kuma yɔrɔ an jeliw filɛ nin ye ni anw tɛ min dɔn n'i y'an ɲininka o la an b'a fɔ ko jinɛ y'a fɔ ɔ n'an ko jinɛ y'a fɔ dɔrɔn sɔsɔli banna o e tɛna taa ɲininka anw tɛ taa ɲininka o y'o bannen ye sise jata tɔgɔ dara min na o ye bamanan de ye a tɔgɔ dara min na o de ye do faama ye jeliw b'a fɔ do mɔgɔ ɲɛmɔgɔ jara kɔnɛ nka maninka t'a fɔ jara maninka b'a fɔ ko jata kasɔnka b'a fɔ ko jato ɔ kɔmi a ba de tɔgɔ bɛ d'a kan u b'a fɔ ko sogolonjara sogolonjara de fɔtɔ filɛ sogolonjata sogolonjata tigɛtɔ de filɛ ni sunjata ye maninka don nka a tɔgɔ dara bamananw na ka bɔ don manden jeliw fɛ fɛn dɔ de ɲinina anw fɛ fasa kana da i la i ma mun baara kɛ yɔrɔ sisan ni mɔgɔ min ye anw sɔn 20 dollars la an bɛ sɔrɔ ka kalikasiyɛn daminɛ k'a y'i sɔn nafolo la mun b'i mago ɲɛ wa a b'a yɛrɛ tɔɔrɔ e yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ tɛ jeliya la o haramuyara o hali ni silamɛya tɛ a ɲinina kumakɛla bɛɛ fɛ ala ka kuma tigɛla ye yɔrɔ la kuma bɛ kɛ n'a ka d'i ye i bɛ den jɔkan fɔ mɔgɔ ye fu o y'aw cɛ kanu ye nka karisa ye nin kɛ k'a sɔrɔ o ma kɛ i bɛ k'a fɔ mun ma o tigɛr'i la o o tigɛr'i la wa hali ni mɔgɔ wɛrɛ y'a d'i ma n'i y'o ta a b'a fɔ ko kalon don nin bɛ nin k'an bɛɛ la yɔrɔ hali ni ɲamantɔw ko kɔfɛ o man di e yɛrɛ la o. i y'a faamuya jata baara la jata baarala ka baara ka baara manden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko ka jata ɲini k'a sugu dɔn hmm. sise jata sara k'a to san bi duuru ni duuru de a ma si jan sɔrɔ hmm. san bi duuru ni duuru a kɛra masakɛ ye k'a to san bi saba ni duuru a ye san mugan kɛ fanga la a ye masaya minɛ mun na n'o ye sumaworo kante ye o denkɛ fɔlɔ de ni jata ye fila ye a baara de don hali yan ni mɔgɔ min baara kɛ an bɛ tɔgɔ d'i ma n yɛrɛ ko falen don jeliw la n'i y'a kɛ kasɛti bɛɛ bɛ bɔ ye yan jata ko t'o ye o tɔgɔ sɔrɔ tuma ma tɛmɛ jamu sɔrɔ tuma ma tɛmɛ ni min ye min kɛ ɛ babani mali kasɛti bɛɛ bɔra a la wagati jumɛn a tɛ ka k'an bɛɛ ye k'i ban k'i ban jeli sɔn ma tɛ ko c'est des histoires an b'o lamɛn ɔ a makalu sumalu makalu sise sunjata fo ka taa fɔ a sara a ma keyita laminɛ n'i y'o fɔ bi o bɛ mɔgɔw dɔnko ban jata salen de keyita sabatira jata ma n'o tɛ jata ye konate de laminɛ a fa ye konate de laminɛ o fa ye konate de laminɛ wa hali sini n'i ko keyita ma konate n'i y'a kɛtɔ ye k'i da sigasiga la a tɛ kɔrɔ dɔn a la Ala an ka président a ka don a bɛ di cogo de ka di ne o kɛlen min a bɛ se o kɛ cogo la sa se gɛn jata fa a tɔgɔ de farako magan kɛɲi farako magan kɛɲi fa

a ja i nacogo ɲɛna ale bɔra fo mori ale de ka na a ko kama cameraman yɛrɛ fɔlɔlen don a bɛ se baara la c'est bien non c'est très bien j'ai compris ouais. n y'a faamuya an tɛ tubabukan i y'a faamuya simbo saba fa

o ye latali kalabi ye latali kalabi fa o ye ase bilali ye ase bilali fa o ye tubi lawali ye tubi lawali fa o de ye jɔn bilali ye jata bɔra nin de la a ɲinina mande jeli bɛɛ fɛ mande jeli bɛɛ k'a ɲini k'a dɔn ɔ jata nana a ye masaya de sɔrɔ tiɲɛ na wa yɔrɔ bɛɛ ko ko sunjata fa de tun ye manden masa ye nka i bɛ manden tariku bɛɛ lajɛ sunjata wolofa ma deli ka kɛ manden masa ye abada farako magan yi farako magan kɛɲi a ma deli ka kɛ manden masa ye abada a kɔrɔkɛ masajala o de tun ye manden masa ye farako magan kɛɲi o tun ye donsokuntigi de ye o don dugu tan ni fila sigilen bɛ a dugu tan ni fila a bɛɛ n'a ka masakɛ don o don a tɛ fɔ ko empire nka masaya bɛ boli masaya bɛ boli masaya bɛ boli ni min bɔra yen min ka kan a nɔ la ɔ jata tun tɛ mande masaya sɔrɔ ayi tariku in jɛlen de don jata tun tɛ mande masaya sɔrɔ ɔ nka a b'a sɔrɔ cogo di f'o de ka faamuya filɛlikɛlaw ye jata ko fɔ k'a sɔrɔ a ma na yɔrɔ n'o kɛra i la farafinna yan ka ban e ma lafiya o ɛɛ farafinya ma jugu fo n'a sera i kɔnɔ n'a finma sera i kɔnɔ o de ka jugu an taw caman de ta ser'u kɔnɔ o de ye kojugu ye jata yɔrɔ ɲinina k'a sɔrɔ a ma bange o kama a mɛnna duguma tarikutigi dɔw ko a ye san wolonfila kɛ nambaraya la bɛɛ y'i ta fɔ anw ni maa tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ bari anw tɛ sɔsɔli la an bɛ jɛ min kan wulili sumayara n b'a fɛ ka yɔrɔ min sanuya tariku dɔw b'a f'i ye ko jata kɔrɔkɛ n'o ye dankaratuma ye ko dankaratuma ni jata ma bɛn ko dankaratuma ko sunjata i b'i ku ta ka bɔ manden i ba sogolon b'a ku ta ka bɔ manden i dɔgɔkɛ sogolon yamadu b'a ku ta ka bɔ manden sise nin kuma ninnu ka di de ninnu tɛ tiɲɛ ye ɛ masakɛ den aw fila e bɛ se ka nin gɛn ni kan jumɛn ye n'i ye ne gɛn i tɛna se ka n ba kɔni gɛn bari o y'i fana ba ye maninkakan na a bɛ fɔ de ko jata ɲanimaburi kɛ ɲanimaburi kɔrɔ ye di sigi gɛlɛyara i ma i tɔgɔmara ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ yaasa ka taa hɛrɛ ɲini fan wɛrɛ ka ɲani ma boli ka boli ɲani ɲɛ kuma in jɛlen de don i y'a mɛn jata ba sogolon a dɔgɔkɛ yamadu sogolonkolonkan o ni manden bugari olu de tɔgɔmara u taara kalifa mɛma o don mɛma farin tunkara bɛ mɛma kunna kononbure hmm. Sise kana tunkarala ka kɛlɛ samiya fɛ kana tunkarala ka kɛlɛ samiya fɛ i y'a faamuya jata taalen i kalifa yen sumaworo ye manden ci ciko kɔnɔntɔn k'a to jata bɛ ɲanimabori la o tiko kɔnɔntɔn jata fa farako makan kɛɲi sumaworo y'o faga o kɛlɛ dɔ la a fa kɔrɔkɛ n'o ye masajala ye a y'o faga o kɛlɛ dɔ la a ciko kɔnɔntɔn na jata kɔrɔkɛ dangara tuma o sigilen masaya la sumaworo de y'o gɛn o de taara dugu tigɛ laginɛ ka sigi k'an ka sigi an na kisi o b'a fɔ dugu ma laginɛ ko kisidugu jata de kɔrɔkɛ ye yen tu tigɛ sumaworo kɛlɛ kɔnɔ a ye tiko kɔnɔntɔn kɛ manden kodɔnnaw farala ɲɔgɔn kan manden kodɔnna ye mɔgɔ fila ye hali sini mandenkana ni mandenkara kodɔnna wɛrɛ tɛ anw kɔ o a bannen de filɛ nin ye n'i m'a sɔrɔ nin na e k'i da bɔ a kuma la ɔ nka n'a yɛrɛ sɔrɔ man go bɛɛ bɛ se k'o sɔrɔ a bɛ cɛsiri de bolo nka f'i k'i sara i ka musokɔrɔba la n'a sɔrɔ i bɛ se k'a ɲini ɔ n'i m'i sara o la i bɛ to dɛ y'a mɛn filɛliw kɛra ka n'a yira k'a fɔ ko muso dɔ kun ko fɔra k'a kɔ kuru kɔnɔntɔn a ɲɛ kuru kɔnɔntɔn a taatɔ i ko to natɔ a filɛ man di a kanu man di a bɛna di furu la cɛgana fila fɛ n'a dira furu la muso tɛ kɛ cɛgana fila bolo farako makan kɛɲi kana ban muso la bari n'a banna muso la a banna mande lakanabaga ba la n'a sɔnna la a sɔnna mande lakanabaga ba la o de ye jata ye o muso tun bɛ ɲɛnimabori la ko ka t'o muso ɲini ɛ eh, ala jɔn bɛ t'o ɲini foyi tɛ yen muso bɛ se ka siran ka min kɛ n'a siranna min ɲɛ i b'a sɔrɔ o man d'a ye ɛɛ bi dɔrɔn tɛ e bɛ cɛba jumɛn dɔn muso ma min kɔrɔbɔ k'i dan ye i b'o cɛ jumɛn dɔn n'i bilala muso la n'i ma to i b'o cɛ jumɛn dɔn n'i sɛmɛ muso la n'i ka ko ma sira sɔrɔ e ye jumɛn ye ko muso wuli a nɔfɛ o kɛɲɛ na min na sura an tun bɛ cɛkɔrɔba fɛ n ye moriw ɲininka n ko gafure ye kɔrɔ ye di a bɛ gɛlɛya nka gafure fɔra musow de ma alijinɛ kɔnɔ ala ko muso eh, a kana nin kɛ nin yiriden adama i kan'a dun muso de y'a bila k'a dun ne ba y'a kɛ to a ye ninnu bɛ se tiɲɛni na k'a k'a dun a y'a dun awa ala fɔlɔla ka yafa muso de ma u jigilen dugukolo kan a b'a fɔ de ina la gafur ala de ye yafa masa ye a ko ko n yafara karisa ma n yafara awa ma o kɔrɔ de ye awa garasiye o de ye gafure ye gafure kɔrɔ de ye n'o de ka fɔ awa tɔgɔ bɛɛ ma ko gafure ala ka jɔn yafalen y'a mɛn ɔ musow de bɛ se o la muso dɔ bɛ anw ka tarikuw la ko tumu maniya kuyate ale ye babi jeli de ye babi jeli o kɔrɔ ko kuyate jeli don a musoman don a ko ale bɛ taa jata yɔrɔ ɲini jata mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa ɲini ka na a ka manden bɔ bolo la olu de tɔgɔmara siriman kanda ture sere bugari janɛ ka tɔgɔma ka taa jata ɲini fo mɛma ka na ni jata ye k'a ka na manden bɔ bolo la o manden bɔ bolo la jata ye ba tigɛ kaba de fɛ a bɛ don kaba kɛlɛcɛw b'a kunbɛn a b'a fɔ a ye n filɛ sen kan ma tubala kɔnɔ jamatigi na kan tɛ dogo tubala kɔnɔ nin de bɛ taa kɔɲɔdenw bilasira bi nin ka taa kɔɲɔ bila furu ka sa e m'a dɔn nin ye kabako kuma ye an bɛ perezan na a lajɛ ɛ e bɛ na i cɛla la diɲɛ bɛɛ bɛ k'i bilasira cɛkɔrɔba bɛ dɔnkili da musokɔrɔba bɛ dɔnkili da ko an filɛ sen kan ma tubala kɔnɔ jamatigi na kan tɛ dogo k'o fɔ ka don du min kɔnɔ ka tila ka sute ka bɔ yen wali dɔnkili kɔrɔ de ma dɔn wa bɛntɛrɛ ma a kɔrɔ ma dɔn bari kɔɲɔdenw yɛrɛ taatɔ b'a fɔ sisan ko a ye filen singa ma filen filen filen singa ko tɛ o a ye filen singa ko tɛ dɛ ko ka muso donna a kan lamɛn a sen mankan de ma ni jama b'a kɔ wali jama t'a kɔ jama dun bɛ yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen o sise walayi jama bɛ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ tɛ i y'a dɔn o bɛ kɛ cogo min wa yɔrɔ falen don jama la a jama tɛna mɔgɔ ko mago ɲa yɔrɔ o kɔrɔ mɔgɔ tɛ o ala k'an kisi o ma jata nin kɛ manden na ni mandenkaw ye jata kunbɛn u y'a kunbɛn kɔlɔn min da la maninka jeli b'a fɔ o kɔlɔn ma ko fula tana maninka tana bamanan tana biribara jankaro binibini kɔlɔn a bɛ kaba tuni jeli bali bi kaba tuni tigɛ bali bi kaba sunsunni mango bi kaba nbayi wasa bi kaba manɔgɔba gungun bi kaba walayi binibini kɔlɔn ni kanakini kɔlɔn bi kaba de bɛɛ baki wasa ɛɛ ala sise n tɛ fɛ ka jata ko walawala n bɛ fɛ ka mali de sigi cogo ɲɛfɔ a ni cɛw ye ɲɔgɔn kunbɛn a ko cɛw ma ko kala ni jɔntanya kala o ye armu de ko ye o ye filɛsi de ko ye ko kɛlɛkɛminɛn bɛ yen ko tabaga t'a la kɛlɛcɛw ko ko jɔn ni mantanya anw fana bɛ yan ɲɛmɔgɔ tɛ anw na ɔ jata ko ne kɛra aw ɲɛmɔgɔ ye an bɛ ton ta an bɛ kala ta ɔ an bɛ kaya ture den kɛlɛ fɔ kɛra bɛn kɛra ko kɛlɛ bɛ kɛ min ko kɛlɛ bɛ kɛ manden tikisɛ turula dugu fɔlɔ min na ko kɛlɛ bɛ kɛ yen manden manakɛ yiri a bɔra te min na o de kirina ye

ɔ jeliya kuma man di bilen bari a tɛ lamɛn na makalu bisimila kamisɔgɔ jeliw u bɛ taama ŋaaraw b'a f'u ma tona tana tɛrɛkunba kaya naningo bereningo fiɲɛ jɔndugu jɔnbana banakɔrɔ kiri jelibugu kirina nin ye dugu tan ni fila dafalen de ye an m'a ɲɛdɔn sise ni sigiyɔrɔ tan ni sigiyɔrɔ tan ni fila ko manden bɛɛ bɔra nin mun na ko ka sumaworo kunbɛn yen de ni sumaworo kunbɛra yen nɔ k'a ka kɛlɛ bɛ jigin aa nin ye kirina kɔnɔ ye nin ye kirina kɔnɔ ye

mandenka kɔ sin kirina ma ka sumaworo kunbɛn ba fɛ o don kɔnɔ bɛ kirina sumaworo ka kɛlɛ bɛ don kirina kirina kɔnɔ de wulila ko kɛlɛ kɔrɔ sa ani kura jutigɛ masakɛ dɔ bɛ bin bi dɔ bɛ sigi i y'a faamuya ɔ sumaworo kɛlɛ kɛra tan se kɛra sumaworo la ɔ se kɛlen sumaworo kante la tunkara mɛmakan tunkara an mana tunkaralaka ye an bɛ farinya bari tunkara muso nɔnɔ de ye burama sumano seya ne farala muso min na a fa kɔrɔmuso o de ye samaya naro ye samaya naro de ye samori ka kɔɲɔmuso laban ye o fa o ye kanda tunkara ye kanda tunkara bɔra ture la selenge dawolo la kanda tunkara fa o de ye dama ye dama tunkara n y'a minɛ sinsanni n taara a ka so n y'a ka so ye dɔn bɛ daminɛ yɛrɛdɔn na n'i bann'i yɛrɛ la dɔrɔn i tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn tunkara i sera a diyara n ye kojugu i y'a faamuya kɛlɛ kɛra se kɛra sumaworo kante la ni se kɛra sumaworo kante la manden bɛɛ bɛnn'a kan ni cɛ min ye sumaworo ka daga bɔ manden da la fo ka dugu fara ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ kelen d'a ma ka masakɛ kelen sigi a kunna ɔ mɔgɔ min y'o kɛlɛ kɛ o de kɛra jata ye ɔ ni jata y'o kɛlɛ kɛ bɛn kɛra min kan o bɛ kɛ wa yɔrɔ kabi ala ka diɲɛ da dɔw b'a fɔ ka tila k'a fɔ k'ayi k'olu tun m'a faamuya o dɔw sɔrɔla jama la jigi faga jigi tun y'o dɔ ye nbele faga bele tun y'o dɔ ye ɲani masa kara tun y'o dɔ ye turamagan dɔw faga fakoli dɔw faga masaya tɛ taa karo gɛlɛya kɔ n'i kɛra masakɛ ye min bɛ nɛgɛn o bɛ nɛgɛn ni nɛgɛnni tɛ se min na